Сабийхэм папщӏэ дгъэхьэзыра нэтыным фкъыдогъэблагъэ. Анэдэлъхубзэкӏэ псыхьа гущэкъу уэрэдыр сабийм и гущӏэм носри и лъым хохьэр, и гум къонэр. Лъэпкъми ди мащӏэкъым адыгэбзэр зыгъэбзэрабзэ, зыгъэшэрыуэ. Адэ-анэ зи бынхэм я нэӏэ тет. Апхуэдэщ, нобэ ди нэтыным къытхуеблэгъа тхьэгъэпсохэ Тӏалиб. Тӏалиб, сэ упщӏэ узот, уэ пщӏэмэ жэуапу къысщыгугъэ. Дызэгурыӏуа? Иджыпсту гъэмахуэ хьэмэрэ щӏымахуэ? Щӏымахуэ. Жэщым уафэм удэплъеймэ сыт плъагъур?
Вагъуэ.
Сыт уи цӏэр? Тӏалиб.

Псэущхьэхэр къытхуэпхьауэра? Фӏыуэ плъагъу псэущхьэхэр ара? Иӏэт къидгъэхын мыбы псэущхьэ илъхэр? Зэгъусэ сыхъун.
Мы псым хэлъ. Нтӏэ.
Мыр сытыт? Благъуэ. Благъуэ. Тӏалиб и ныбжьым емылъытауэ губзыгъэщ, гурыхуэщ. Феплъыт мыбы къытхуихьа псэущхьэхэм. Мыбыхэм я фӏэщыгъэцӏэр псори адыгэбзэкӏэ ещӏэ. Къыджеӏэт, Тӏалиб, мы цӏыкӏур хэт?
Мэл.
Ыхьы, и адэкӏэ къидгъэх. Лӏо мы благъуэм, еплъыт зэрызищӏым, къэгубжьауэра? Хьэуэ, и жьэр зэтрипӏауэ.
Ара? Ыхьы, и жьэр зэтрипӏащ. Хэтыт мыбы нэхъ къэгубжьауэ яхэтыр, сыгъэлъагъут.

Дахэ дыдэщ.
Нтӏэ дара мыдахэр? Псори дахэщ.
А губжьахэр дахэкъым. Ара?
Укъэгубжь хъунукъым, ара? Да. Ыхьы, хъун.
А губжьахэр дахэкъым. Хъун.
Адэкӏэ-тӏэ къидгъэх. Пылыр губжьакъым. Мыр сыту инышхуэ, ара?
Нтӏэ.
Еплъыт мыбы и инагъым, мыра псом нэхърэ нэхъ иныр? Нтӏэ. Псэущхьэхэм, ара? Нтӏэ.
Мыр щэ, мыр? Мыщэ хужь. Мыщэ хужь. Мыщэ хужьу дапщэ уэ уиӏэр? Гъуабжэ зы мыщэ хужь. Мыщэ хужьу.
Мыщэ хужьу. Мыщэ хужьу тӏу. Иӏэ, къихи къытегъэувэ тӏу. Мис бгъуроувэ. Нтӏэ. Ыхьа. Зы.
Тӏу. А губжьауэ хэту. Ар, ар сыт, сыт абы зэреджэр?
Аслъэн.
Аслъэн, жи. Аслъэн иӏэ, къэгъэув аслъэнри.
джэду. Джэду.
Адэкӏэ иӏэт?
Шы. Сыту дахэӏуэ, мыра псом нэхъэ нэхъ фӏыуэ плъагъур, хьэмэрэ дэтхэнэра?
Пылыра.
Пылыра нэхъ фӏыуэ плъагъур. Иӏэт мыдрейхэри сыгъэцӏыху. Кӏэпхъ. Мхм. Кӏэпхъыр дэнэ щыпсэур?
Кӏэпхъыр жыгым. Сыт мыбы ишхыр?
Дэ цӏыкӏу. Дэ цӏыкӏу.
Ежэт иӏыгъ, иӏыгъщ.
Жыг кугъуанэм исщ, ара? Ар абы и унэ цӏыкӏур?
Вымпӏур. Вымпӏур дэнэ щыпсэур?
Ари щӏыӏэмыл, щӏыӏэмыл псым. Псы щӏыӏэмылым щопсэу. Мис шыг
Мыщэ хужьхьэри. Мыщэ хужьхьэри щопсэу. Пэж дыдэщ Тӏалиб. Мыр щэ мыр? Мыр сэ сщӏэкъым.
Махъшэбзу.
Махъшэбзу, мис Тӏалиб къызигъэщӏащ мыбы и цӏэр. Мыр щэ елъыт и лъакъуэм и кӏыхьагъым. Сыт щӏэмахъшэбзур мыр? И теплъэкӏэ елъыт и лъакъуэхэр, кӏыхьу ещхьура махъшэм?
Аткӏэ? Мыщэгъуабжэ.
Мыщэгъуабжэ къытегъувэт, ари мэзым щохъуакӏуэри щӏэсщ.
Мис пэбжьакъуэ.
Пэбжьакъуэ ара? Мыр дэнэ здыхэсыр? Дэнэ щыпсэур мыр? А мис махъшэ ещхьурэ. Махъшэ иӏэт ещхьым бгъэдэгъувэт, махъшэбзум и гъусэу бгъэдэгъувэ. Елъыт абы и дахагъ. Мыр дэнэ щыпсор? Мыри? Сщӏэкъым. Мыр нэхъыбэу здэщыӏэр пшахъуэ здэщыӏэхьэра? Къум пшахъуэ.
Пшахъуэм. Нтӏэ, нтӏэ. Пшахъуэ здэщыӏэра? Шыд. Шыд. Хьэлъэзехьэу диӏэщ мы шыд цӏыкӏури, пэжа? Мыбы сыт хуэдэу хьэлъэ кърихьэкӏрэ, къришэкӏрэ абы? Сыту дахэ мыр! Сыт мыбы къыдитыр?
Мыр згъэхъужа.
Бгъэхъужа и лъакъуэ цӏыкӏур? Ыхьы. Мыри сыту ин, пэжа? Мыбы бгъэдэдгъувэн? Да. Аткӏэ. Гуэгуш. Гуэгуш. А-а-а, елъыт мыбы и дахагъым. Иӏэ мис мо адакъэ цӏыкӏум бгъэдэгъувари. Гуэгуш, джэд, адакъэ, тхьэкӏумэкӏыхь цӏыкӏухэри. Ӏэ, шылъэгу.
А-а-а, шылъэгу фӏыу плъагъурэ?
Да. Бажэ.
Бажэ. Бажэм и фэр сыт хуэдэ?
Гъуэплъыфэ. Гъуэплъыфэра?
Мыр щэ? А-а-а, мыкӏ кӏуэ.

Хьэӏуцыдз. Хьэӏуцыдзыр мо мэзым щӏэгъэхьэ иӏэ мис мо къэплъэным, аслъэным я гъусу щӏэгъэхьэ мэзым. Мыхэр псори фӏыу болъагъуэрэ? Да. Зэдгъэщӏащ иджы мы псэущхьэхэр. Мыдекӏи щӏэдгъувэжын?
Да.
Мис уи матэ цӏыкӏум декӏи щӏыдогъувэж. Иӏэт, сэ зэрысщӏэмкӏэ, Тӏалиб, уэ уи нэхэр зытепӏауэ мыр къыбощӏэрэ? Да.

Хъуэ.
Ага. Хъуэшхуэ. Ага. Иӏэ иджыри уи нэ цӏыкӏу зэтепӏэт. Иджыри уэстыну, укъыщӏэмыплъ, хъун. Сыту пӏэрэ къэпщӏэфыну пӏэрэ? Гуэгуш.
Къэпщӏащ.
Сэ укъыстекӏуэну уэ, сэ къысхуэщӏэнукъым мыхьэр. Уей, мы цӏыкӏум уэ дытхъувыжынщ, иӏэ иджыри уи нэ зэтепӏэ. Къыпхуэсщӏэну, сэ къыпхуэмыщӏэну уэстын иджыпсту.

Благъуэ.
Мыри къищӏащ, мыри къищӏащ, Тӏалиб. Иджы уэ. Иӏэ иджы сэ. Мэ си нэ зэтезопӏэ. Сэ къысхуэщӏэнукъым. Къызэт. Мыр сыту пӏэрэ зиӏысыр?
Гуэгуш.
Бабыш. Къысхуэщӏакъым. Мэ иджыри иӏэ къызэт. Мыр сыту пӏэрэ зиӏысыр? Джэд. Къысхуэщӏаӏым мыри. Джэдыкӏэ къыдэзытыращ мырэрэ. Иӏэ, джыри дыджэгун? Да. Иӏэ. Сэ къысшум, къысшум. Жэм мыр? Жэм.
Хьэуэ мыщэ. Къысхуэщӏаӏым, къыстекӏуа, Тӏалиб.
Мыри мыщэ.
Мыщэ тӏу мэхъу. Ыхьы. Иджы нэгъуэщӏ дыджэгун, хьэмэрэ? Тӏу хъуӏым, гъуабжэри гъусэщ. Ыхьы.
Щы мэхъур. Хужьу тӏу?
Да. Гъуабжу зы.
Иджыри модэ дыджэгун, хьэмэрэ иджы плъыфэхэмкӏэ? Дызэпеуэн уэрэ сэрэ?
Нтӏэ. Нтӏэ, мыр матэ цӏыкӏум идолъхьэж. Ыхьы. Хьэщӏу къытхуэпша мы псэущхьэхэр итлъхьэжын? Нтӏэ. Иӏэ, дахэ цӏыкӏурэ итлъхьэжын. Ыхьы. Узыншэу фыщыт ди псэущхьэ цӏыкӏухэр. Ыхьы. Идолъхьэж. Гуэгушышхуэри мэкӏуэж Тӏалиб цӏыкӏу деж. Мыхьэри мэкӏуэж, мыхьэри мэкӏуэж. Ис. Къэплъэн. Мыр сыту дахэ, мыр Псори дахэ защӏэщ. Псэущхьэхэр фӏыуэ тлъагъун хуей, Тӏалиб? Да. Абыхэм я бзэ псалъэми фӏыуэ тлъагъун хуейщ, пэжкъэ? Да. Уей, благъуэжьри, имыхуэжу, имыхуэжу. Мис мэкӏуэж ари и унэм. сыт хуэдэ?
Уэш.
Гъуэжь. Аха. Мыр-щэ. Плъыжь. Мыр.
Щӏыху. Гъуэплъыфэ. Шакъэфэ. Шакъафэ, ара? Удзыфэ. Удзыфэщ. Адыгэ лъэпкъым ди ныпыр сыт хуэдэ плъыфэ? Удзыфэ.
Удзыфэ сыт абы тетыр? Ныпым.
Адыгэ нып. Адыгэ ныпым сыт тетыр? Сурэт цӏыкӏу щӏауэ. Шабзищрэ мыдрей и гъусэхэр мис моду и щхьэм тетыр сытыт?
Тыкутуку. Вагъуэ.
Вагъуэ. Вагъуэ пщыкӏутӏ хъу ара? Мыр щэ.
Фӏыцӏэ.
Мыр?
Кхъуэщыныфэ.
Кхъуэщыныфэ. Тӏалиб, илъэс дапщэ узэрыхъур? Щырэ ныкъуэрэ. Илъэсищрэ ныкъуэрэ хъуращи, плъыфэхэр бощӏэ пэжкъэ.
Ауэ щырэ ныкъуэрэ. А, илъэсищрэ ныкъуэрэ уохъури, мы плъыфэхэр зэбгъэщӏауэ бощӏэ. Хэт мыхэр уэзыгъащӏэр? Щы, щы, щырэ ныкъуэрэ. Хъун, щрэ ныкъуэрэ. Узэрыхъу пэжкъэ? Пэжу жысӏа? Да.
Хэт мыхэр уэзыгъащӏэр? Мыхэр пщӏэуэ узыщӏар хэт?
Хэт? Папэ. Папэ, мами къыбдэлажьэрэ? Да. Ӏэпхыпхэр зэрыщхьэщыкӏыр къызжепӏын. Къызжепӏын. Мо тӏур сыт зэрыщхьэщыкӏыр?
Мэгуфӏэ, мэнэщхъей. Мо тӏур сыт зэрыщхьэщыкӏыр? Мыр

Пщэдэлъитӏыр щэ? Мо бгъуэ. Мыра бгъуэр?
Мыр? Мо бгъуэ. Мыр?
Мыр. Бгъузэ.
Бгъузэ. Ашхуэдэ пщэдэлъыр. Пщэдэлъыр удзыфэщ. Зыр бгъуэщ, зыр бгъузэщ. Мыхэр щэ?

Да. Мыхэр ӏутх, хьэмэ модэ тедгъэлъын дахэ цӏыкӏуу? Да. Е ӏутхыжын модэ? Е ӏутхыжын.
Да.
Мис ӏудохыжри. Аткӏэ мис мыдэ тыдолъхьэ. Къысхуэпхьащ сэ уэ иджыри зы тхылъ пэжкъэ. Сыт мыр зиӏысыр?
Щӏалэ цӏыкӏу.
Щӏалэ цӏыкӏу. Сыт мыбы и цӏэр?
Назир.
Назир.
Ара? Назир ещхьу.
Назир ещхьщ ара? Е иджы мы зэрызэхэтыр къызгурыгъаӏуэт. Сэ сщӏэкъым. Мы щхьэфэ. Мы щхьэкуцӏ. Ага.

Конфет щытилъхьэмэ ӏэфӏ.
Мыр ди жьэкӏуэцӏыращ ара? Да. Ди бзэгум дейм исыр, абы зыхещӏэ. Дэ тшхыр зы лъэныкъуэм ис, мы лъэныкъуэмкӏэ ди бзэгу лъэныкъуэм гуащӏэр зыхещӏэ, мыдрейм ӏэфӏыр зыхе... мыс мы ди бзэгупэм ӏэфӏыр зыхещӏэ араӏэ? Ди бзэгу кум шыугъэр. Хьэуэ, мыдеж, мы, мы конфетэ ӏэфӏ. Тӏэ, мыӏэрысэ цӏыкӏур ишхауэ дэнэ здэкӏуэр иджакӏэ сегъэплъыт, зэн тэмэму къэзгъащти. Макӏуэри, макӏуэри, мыщэ. Сыт а зиӏисырэ псы? Псэфэлъэ. Акӏэ. Йох-йох-йохыр щехым дей мыбыкӏэ сыт щыӏэр? Мы сыт? Мыхьэр къупщхьэ, дзажэ. Ага, мыхэр дзажэщ, мыс мыхэр. Мыс мыхэр дзажэщ.
Къупщхьэр. Нтӏэ, мыс мыхьэр. Мыр сыт зиӏисыр? Лъы зыхуэкӏ. Лъыр къезыхуэкӏым сытыт зэреджэр?

Шхыным зыгуэр хэлъ, мис зригъэзэхуэ. Амэ бынджыр.
Мыбы кӏэтӏий, кӏэтӏийхэр дауэт зэрыщхьэщыкӏыр, Талиб? Гъум? Кӏэтӏий гъум. Амэ сыту бынджыр. Бынджэ цӏыкӏуращ ара? Амэ сыту щахэ. Щахэ. Ага. Амэ жэжьей. Ага, жэжьей.
Амэ куэл. Куэл. Ама мастэ. Мастэ дыхаӏуращ ара? Да. Сымаджэ дыщыхъум дей абдеж щыхаӏурэ ара? Да. Акӏэ. Акӏэ, акӏэ. Уезэшра?
Хъун. Нтӏэ сэбгъащӏэра? Сэ сщӏэӏым мыхэр. Уэ нобэ укъэкӏуауэ сыбогъащӏэ.
А мыр лъэгуажьэ зэрытыпӏэ. Мыбы къупщхьэра? Ыхьы, къупщхьэ. Мыр къупщхьэ зэрытыпӏэ, мыр къупщхьэра? Хьэуэ. Къытедгъэхы. Хьэуэ, лъэгуажьэ зэрытыпӏэ. А, сыщыуа, плъагъуа сэ сщӏэӏымэ. А мыр сыту къупщхьэ. Ыхьы.
Мыр-щэ, мыр? Мы къупщхьэ псор зыхэлъ.
Тхьэмпэхэри хэту. Ара?
ӏэпхъуамбэ.
ӏэпхъуамбэхэра, ди ӏэпэ цӏыкӏухэр къазгъэлъагъут. Мыхьэр ара? Мы цӏыкӏу, мы ин, мы ин, мы ин, мы цӏыкӏу. Ара, ыхьэ.
Духа, мыр иджыри зыгуэр къэна, Талиб?
Хьэуэ, наӏ мытуха. Ара? Ыхьы. Иджы дяпэкӏэ ди япэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал телевидением щӏэх-щӏэхыурэ укъакӏурэ, мис мы сымхэр дыбгъэлъагъурэ, сыбгъащӏурэ. Дызэгурыӏуа? Да. Укъэкӏуэну? Да.
Ыхьы.
Тӏалиб, иджы уэ къуажэкӏэ дэнэ ущыпсэур? Мы къыдэплъхэм едгъэщӏэн хуейщ. Пэжыӏэ? Зэ, зэ дощӏэ сыздэпсэур Къуэшыркъуей. Дыгъуасэ зыбгъэхьэзыра? Да.
Сыт пщӏахэр дыгъуасэ?
Хьэу зысхуэпауэра?
Зыпхуэпа. Мыр сыт пщыгъыр? Мы джанэ. Джанэ.
Ар сыт хуэдэ джанэ пщыгъыр? Нтӏэ, адыгэ джанэ. Адыгэ джанэ ара? Ыхьа, гурыӏуэгъуэщ. Мамэ сыт хуэдэ таурыхъхэм къыпхуеджэрэ, псысэхэм? Бжэн,
мэл.
Мэлым теухуауэра? Да. Псэущхьэхэм теухуауэ? Да. Итӏанэ сэ сыпкӏэлъоплъыр. Зэрысщӏэмкӏэ псалъэжьхэри бощӏэ пэжыӏэ?
Да.
Мамэ псалъэухар кърегъажьэри уэ ныбогъэсыж. Дыджэгун, а зэм дыгъэджэгуж хъун? Инщ жыпӏэу темыгушхуэ? Цӏыкӏущ жыпӏэу?
уемыуэ.
Улажьэм лыжь пшхынщ, умылажьэм лажьэ. Пшхынкъым. Дызэкъуэтмэ.
Дылъэщ. Дылъэщ.
Улъэщщ уэ? Да. Сыт пшхыну нэхъ уи фӏэфӏ дыдэр?
Кхъуейлъалъэрэ, кхъуейлъалъэрэ лырэ.
Кхъуейлъалъэрэ лырэ ишхыну фӏэфӏщ, ара? Да. Ыхьы. Абыхэм куэду къэуат ящӏэлъщ, араӏэ? Къэуат ящӏэлъщи, уэ мис ухохъуэри, инышхуэ уохъури, ахэр сэбэп къыпхуохъу. Тӏалиб, уэ хуэдэ цӏыкӏухэм сыткӏэ уадэугуэшэнт, мес мобыкӏэ уплъурэ яжеӏэт. Фӏыуэ фышхэ.
Итӏанэ. Итӏанэ.
Уэ уи бзэр фӏыуэ плъагъуэ?
Нтӏэ, солъагъу.
Жеӏэ-тӏэ. Фи бзэр фщӏыж. Дыщогугъ Тӏалиб хуэдэ цӏыкӏу лъэпкъым куэду къыдитыну. Мис ахуэдэ цӏыкӏухэм ди лъэпкъыр ягъэбжьыфӏу, дагъэгуфӏу, ди бзэр ягъэбзырабзу. Ди нэтыныр и кӏэм нэсащ, узыншэу фыщыт, фӏыкӏэ дызэхузэ, е Тӏалиб, мы къоплъахэм зэ мыпхуэдэу хуэдгъэщӏыж.